mutha kuona kunena kuti kungofufuza mavesi awiri omwewo iyeyo mulungu asilamuyo kuika chidani akuika chidani kwa anthu oopa mulungu mwayiona imeneyo paja tu tisaiwale kunena kuti akhristu ife akuti timaoopa mulungu osatiso akuti koma eh, qurani i- ikufotokoza kunena kuti timaopa mulungu end ndizoonadi ife timaopa mulungu ndiye mulungu asilamuyo akuika chidani pa anthu oopa mulungu mukuganiza kunena kuti mu- a- a- a- akuika chidani kwa anthu oopa mulungu chifukwa kuti anthu oopa mulungu aja akana kuvomereza kuti akhale asilamu mukumvetsa pamenepa ndiye tiwerengeso pa qur'ani ina kuti muone kunena kuti ntchito yeniyeni ya mulungu wa asilamu ndi iti ndiye tikuponya vesi End ndikudziwa kuti chikupwetekani kwambiri dr sharifu komanso mwina ndi asilamu anu nonse chifukwa kuti ndachi chinthu cha ndachiphunzitsa apa komano apopo ino mudziwe zimenezo ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu tilandireni omvera nonse konse kumene muli pano pa hd international studio HD International Studio molumikizana ndi Nuru Islamic Dawah Propagation ikupatsirani kukambirana pakati pa Akhristu ndi Asilamu omwe akuimira Chikhristu ndi olemekezeka Pastor Wandaf ndipo omwe akuimira Chisilamu ndi olemekezeka Dr. Sharifi. Mundilole kuti ndikupatsireni kulongosola kapena kuti kuyankha olemekezeka Dr. Sharifi pa zomwe Pastor Wandaf amalalikira. muli ndine harife dauda mokupemphani musandisiye ndekha dziwani zambiri zokhuzana ndi hd international studio poyimba foni pa manambala awa 061-401-6200 or YouTube channel www.hdinternationalstudio.com.

uh, chimene chachokera mu qur'an choyambirira uh, ndikufuna ndikudziwitseni kunena kuti munthu ukatembereredwa uh, mphuno yako siimadziwa chimene uh, chikununkhira kumeneko kumakhala kuti munthuwe watembereredwa ndiye kuthamanga ndi zinthu zimene sumazidziwa ndi zija zimapala manyazi pamapeto pake ndiye ife tikulondoleni audio by audio osati kukufunsani funso chifukwa munthu amene sakudziwa sumamufunsa funso ine sindidziwa kulilongwe munthu akandifunsa sindingayankhe za kulilongwe ndingopanga magani osapindulitsa koma kuti uh, ngati ineyo uh, ndikudziwa kulilongweko ndiye wina akulongosola zabodza za lilongweyo ineyo ndingoyamba kulongosola osatinso kuti ndimfunse funso ndiye kuti ndichedwa chifukwa tikuyendera nthawi ah, nthawi yosewera idatha ndithu Eh, choyambirira malingana ndi machenjezo amene ndakhala ndikumachita kuti qur'ani si buku longolowa munthu amene sakudziwa chimene akuchita nkumazitenga kuti akudziwa ndidanenanso kuti ukalowa mozitukumula basi qur'ani imangokugwetsa basi kangalala umakhala ulibe zochita 5 sura uh, ya Quran vesi yake ndi ya 68 pamene akunena kuti nena inu a, anthu a m'buku uh, simuli kanthu pa chipembedzo mpaka muyimirire kutsatira malamulo a taureta ndi injiri ndi zomwe ndi zomwe zavumbulutsidwa kwa inu kuchokera kwa mbuye wanu akufotokoza kunena kuti nthawi imeneyo akhristu ake si inu a lero ayi mwinanso tipange clarify pamenepa chifukwa mavesi amene mukuwerengawo ndi old imene idamtsikira mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama kumayambiriro kwenikweni kwa kulandira utumiki wake pamene ayuda adasonkhana pa mzinda wa makka kukaona mtumiki wotsiriza muhammadi sallallahu alaihi wasallam nawo akhirisitu adakhamukira mu mzinda wa makka kukaonetsetsa mtumiki wotsiriza amene isa alaihi salamu yesu adawauza kuti akudza ndipo adali akuyembekezera zimenezo ndi adabwera kuti akaone ndi kumvetsetsa zimene mtumiki ameneyu wadza nazo ndiye pamene tsopano uh, malingana ndi ma arguments amene amakhala nthawi imeneyo ndiye mpamene amawauza kunena kuti imatsika aya iyi kuti awawuze ayuda komanso akhristu kuti sakhala chilichonse pa chipembedzo chawo cha chiyuda ngakhale chikhristu ngati satsatira zomwe zidalembedwa ndi mose komanso ndi aneneri sakhala chilichonse ayi ndiye allah adapitiriza kunena kuti kutero kotu zimene zavumbulutsidwa kwa iwowa akhristu ayuda uh, zimene amazitenga kuchokera kwa aneneri akale m'mabuku a taurat komanso injiri mabuku amene lero lino adangotsala apo ndi apo apo ndi apo chifukwa chokuti zimene adanena apapazi zidakwaniritsidwa kunena kuti ziwawonjezera kulakwa ambiri a iwo mabuku omwewo awawonjezera kulakwa chifukwa chakuti ngakhale ayuda ndi akhristu sagwirizana pakati pawo pamakhalanso mpungwepungwe ndiye chifukwa cha chimenecho pakudzabweranso mtumiki muhammadi sallallahu wa salama ndi mavumbulutso ena ndithu zawo zawo zimene zidatsika kalekale ziwawonjezere kulakwa ndipo zoonadi malemba amene ali mu taureta malemba amene ali mu injiri akhristu amawakana komanso ayuda amawakana amasankha za mtengo wochepa zimene mtumwi paulo adazibweretsa nkumathamanga nazo ndiye adapitiriza kunena kuti koma zomwe zavumbulutsidwa kwa iwe kuchokera kwa mbuye wako choncho usadandaule anthu osakhulupirira zomwe zavumbulutsidwa kwa mtumiki muhammadi sala salama zimenezo ndi zimene zikuyenereka kutsatidwa ndipo usawadandaule anthu osakhulupirira ndi mmene qur'ani ikunenera ndi mmene ikuchenjezera ndipo mukafika pa qurani chapter 5 yomweyo vesi lake ndi la 65 adauzidwanso anthu amenewa kunena kuti ndipo kukadakhala kuti awa anthu a m'buku adakhulupirira ndi kumuopa mulungu tikadawafafanizira zolakwa zawo ndi kukawalowetsa ku minda ya mtendere akadakhala kuti adayigwiritsa ntchito taureta ndi injiri ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa iwo kuchokera kwa mbuye wawo ndithudi akanadya zakumwamba ndi zapansi pa miyendo yawo mwa iwo alipo amene akutsatira njira yabwino koma ambiri a mwa iwo akuchita zoyipa zedi allahu subhanahu wa taala adafotokozanso choncho pambuyo poti mtumiki muhammadi saa salama akulankhula nawo akhristu ndi ayuda amene amabwera kwa mtumiki kuzamvetsetsa bwinobwino nkhani imeneyi ndiye kwenikweni ndimangofuna ndichenjeze kuti uh, ngati baibulo uh, limawawonjezera anzathu awa kulakwa ndikumapezeka kuti uh, wina sakukhulupirira zimene nzake akunena osati uh, zalembedwanso mwanyuwani ayi koma zimene iwo adalemba zomwezo zimene ama- amathamanga nazo zomwezo zimene paulo adawayikirazo zimenezozo mtumiki muhammad asadabwere ndiye akamati iyayi uh, chidani chake allah adayika chidani pakati pa akhristu ndi allah ndi satana zomvetsa chisoni atikubwera tilongosole zimenezo ndiyambirira ndi odiyo iyi zomvetsa chisoni kwambiri kukuonetsa munthu kuti mmutu mwako mulibe kalikonse kamene akangapatse moyo koma kuti muli chiwonongeko chokhachokha ndithudi jahannama ikununkhira pa inu awandafu chifukwa chonena kuti ngati mtima umenewu ongodzikweza wosafuna kuphunzira muti mupitirize nawo ayi ndithu mudzamwalira muli kafiri ndipo ulendo wake ndi wakumoto choyambirira ndikuwuzeni kunena kuti msilamu adaloweza qur'ani yonse kuyambira pa pepala loyambirira mpaka kumapeto ma aya wonse 6666 mmutu mwa msilamu amakhalamo palibe pamene pangakhale kuti pali chinsinsi ndipo qur'ani imalakatulidwa yonse pali maodiyo ambiri amene qur'ani imalakatulidwa zikungotengera kuti sukulu yako munthuwe ndi ya mtundu wanji ndiye dziwani kunena kuti chisilamu mu qur'ani mulibe chinsinsi chimene chilipo chimene msilamu salalikidwa mulibe chinsinsi chimene ife asilamu sitifuna kuti munthu achimve never ever ndibwere apa mwasonyeza kusazindikira kwina kulikonse ponena kuti asilamu mulungu wawo ndi waku- u- mulungu wawo ndi amene mtumiki wake ni muhammadi pamene akhristu mulungu wawo amene atumiki ake ndi achiyuda kapena kuti maisraeli kungosonyeza kusadziwa china chilichonse ngakhale history ya aneneri akamati maisraeli ndi anthu amene atuluka mwa yakobo nanga anthu amene atuluka mwa esau nanga anthu, anthu amene atuluka mmbuyo mwa yakobo kukhala aneneri anthu amenewa inu simawakhulupirira ayi takumvani ife asilamu timakhulupirira kuyambira pa woyamba munthu kufikiranso pa munthu womaliza kukhala mneneri muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiye zasonyezeratu kuti simudziwa kanthu ngakhale pang'ono ndi zomvetsa chisoni kwa inu koma kuti ndi zosangalatsa kwa shaitani satana chifukwa ndi inu mwana wake choyambirira vesi imene mwaponya wandafu tikuphunzitseni chifukwa simukudziwa zimene zimachitika mu nthawiyo kapena mwachidule kuti chimene chatsikira aya simungachilongosole ndipo simumachidziwa mumangozindikira mwayamba kuwerenga ma ayawa ndiye ndikuwuzeni kuti pano tizikambirana koma nkhani imene iyi ndi yakumayambiriro mulungu asadapange declare kuletsa zipembedzo zonse kuti zisakhalepo kupatulapo chisilamu chokha basi ndiye ndizikuyankhani nkhani imeneyi ngati ndikukuyankhani nkhani ya mbuyo before declaration ya islam komanso disqualify ya christianity komanso uh, yuda ndiye nkhani imeneyi uh, choyambira monga ndinanena kale kuti akhristu amenewa amabwera kwa mtumiki muhammadi sala salama uh, ndikumadzamfunsa mafunso ambiri mwa iwo amakhutira chifukwa choti adali oti ndi wowopa mulungu ndi kale ndipo adaliponso ayuda ena ochepa mwa iwo uh, mowerengeka ndi akhristu adalinso nawo omaopa mulungu amatsatira zimene akhristu amachita nde panali ayuda ena amene adali oti adavala kutembereredwa kwa makolo awo kotsutsa ziphunzitso zonse zimene zidadza ndi khristu yesu komanso aneneri ena ndiye uh, allah mulungu mlengi adatsitsa vesi kwa mtumiki muhammadi atamubwerera anthu amenewa ayuda komanso akhristu ndi adanena kuti ndithudi ankana mulungu amene akunena kuti mulungu ndiye yesu mwana wa mariya amenewo akumkana mulungu nkhani iyi muyilumikize bwino pokafika pa vesi imene inu mwapereka akuwunikiridwa kuchokera kwa allahu subhanahu wa taala kunena kuti akunkana mulungu nanga amene amankana mulungu ndi amene amanena kuti mulunguyo ndi mesiyanso mwana wa mariya pomwe mesiya adati inu ana a israeli pembedzani mulungu yemwe ndi mbuye wanga ndiponso mbuye wanu vesi limeneli mulipeza pa mariko chapter 12:28 pamene adafunsidwa iye adati mvera israeli ambuye mulungu wathu ambuye ndiye mmodzi tsopano akhristu amene ankatsatira kuti yesu ndi mulungu nthawi imeneyo vesi lidawatsikira kuti amenewo ndi wonkana mulungu chifukwa mesiya adawauza kuti mulungu ndi mmodzi tikutsika m'musi ndithudi amene aphatikize mulungu ndi chinthu china imene imatchedwa shiriki kaya muphatikiza ndi munthu kaya muphatikiza ndi mtengo kaya muphatikiza ndi mwala kaya muphatikiza ndi chinyama imeneyo ndi shiriki ndithudi mulungu waletsa kwa iye kukalowa ku munda wa mtendere ndipo malo ake ndi ku moto ndipo anthu ochita zoyipa sadzakhala ndi athandizi malingana ndi lemba limenelo likutsimikiza ndi kuonetsera poyera munthu amene ali mgulu la chikhristu munthu amene ali mgulu la chiyuda amene angakhale kuti akuwerengeredwa ngati wokhulupirira ndi yekhayo amene amampatula mulungu kukhala pa yekha osamphatikiza ndi china chilichonse komanso osanena kuti yesu ndi mulungu ndiye ngati alipo lero amenewo tiwapatse mamaksi awo kuti ndi amenewo ndiye ndikutsika m'munsi pa vesi yake ya 73 pa vesi ya 73 nde adapitiriza kunena kuti ndithudi ankana mulungu amene amanena kuti ndithu mulungu ndi mmodzi mwa milungu itatu amenewo akunkana mulungu amene amakhulupirira trinity kuti mulungu tate mwana ndi mzimu woyera amenewo akunkana mulungu chifukwa mulunguyo ndi iye yekha tikudziwa kale eksodo chapter 20 vesi yake ndi ya 3 usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha individio ekha ekha nde amene anga- angapange trinity amenewo ankana mulungu mavesitu amenewa amavumbuluka pamaso pa akristu komanso ayuda amadzimvera okha pomwepo palibe mulungu wina koma mulungu mmodzi yekha yesu wanena kale pa 12 ya mariko vesi yake ya 28 29 to 30 ngati sasiya zomwe akunenazo ndithudi mwa iwo amene sadakhulupirire chiwakhudza chilango chopweteka nthawitu imeneyo chikhristu chilipo chiyuda chilipo zonsezo zikuyenda ngati chipembedzo chisilamunso chilipo zonsezo zipembedzo zitatuzo zikuyenda koma qur'ani allah amatsitsa mavesi kuti awabwenzeretse anthu amene adatayika chifukwa cha kulemberedwa zabodza zimene ayuda adalemba ndiye amawawuza kunena kuti yayi trinity ayi ndipo amene angapitirize kunena zimenezo chilango chimkhudza adali ngati machenjezo nthawi imeneyo tikufika pa vesi lake la 74 vesi lake ndi la 74 pambuyo poti awuzidwa zimenezi ena mwa iwo adachita makani pamene ena a iwo adakhulupirira kuti ndi zoonadi chifukwa maumboni alimo m'mabuku athu akale kunena kuti mulungu ndi mmodzi yekha basi ndipo mulungu adanena kuti ndi wasanje zimenezo adazikumbukira amene adali akuwerenga mabuku akale koma ena chifukwa chokuzitukumula ndi kuzikweza ndi nsanje pakutsika uneneri kwa muhammadi adazikweza ndi allah adati kodi salapa kwa mulungu ndi kumpempha chikhululuko komatu mulungu ngokhululuka kwabasi ngwachisoni mesiya mwana wa mariya si china chilichonse koma ndi mtumiki wa mulungu chabe ndithudi atumiki ambiri adapita kale patsogolo pake nayenso mayi yake ndi mkazi wa choonadi onse awiri adali kudya chakudya taona momwe tikufotokozera kwa iwo zizindikiro taonani mmene akutembenuziridwa allah adapereka zizindikiro zoti ziwadziwitse kapena ziwabwenzeretse mu laini kuti asamtenge yesu ngati mulungu ayi fukwa yesuyo adali munthu mayi yake adali munthu onse awiri amadya chakudya result yakudya chakudya aliyense akuyidziwa zizindikiro zimenezo mwa mulungu mulibe mulungu si munthu samadya alibe result ya chakudya amawazindikira zimenezo ndi zindikiro zimene amawapatsa kuti azindikire ndi allah adapitiriza kumuwuza mtumiki muhammadi nena kodi mukupembedza chimene sichingakupatseni vuto ngakhale chabwino kusiya mulungu awaunikire yesu si chilichonse yesu sangapereke vuto komanso sangapereke china chilichonse chabwino ndi mulungu yekha amene amapereka nkhaletu yesuyo amapemphanso mulungu zabwino komanso yesu adawauza ophunzira kuti azimpempha mulungu zabwino mateyu chapter 6 vesi yake ndi ya 6 mpaka na pa vesi yake ya 15 komanso luka chapter 11 vesi yake ndi ya 1 mpaka vesi yake ya 4 yesu adaphunzitsa choncho kopempha nkwa mulungu pemphani kwa atate wanu adatero mulungu ndi wakumva odziwa zimenezo yesunso adatsimikiza ndi amawaunikira kunena kuti azindikire kunena kuti asapembeze amene sangapereke mavuto ngakhale mtendere fukwa naye yesu ndi woyembekezera kulandira mtendere poti naye amapempha vesi lake ndi la 77 nena e inu ambuku musapyole malire pa chipembedzo chanu popanda choonadi ndipo musatsatire zofuna za anthu omwe adasokera kale amanena ayuda chifukwa chiyuda ndi chikhristu choyamba ndi chiyuda ndipo ayuda amenewa adasokera komanso adalemba mabuku oti akhristu atsatire kuti asokere ndiye ayayi imawunikira zimenezo musapyole malire pa chipembedzo chanu komanso musatsatire zofuna za anthu omwe adasokera kale nawasokeretsanso ambiri ndi kusokera ku njira yowongoka adatembereredwa amene sadakhulupirire mwa aisraeli mukapita pa yeremiya chapter 17 vesi lake ndi la 1 mupeza nkhani imeneyi ya tchimo losakhululukidwa la amenewa ana a israeli amene adalandira temberero ndiye amauzidwa akhristu chifukwa ayuda adali wozikweza pa mtumiki muhammad saw salam amachita nsanje paja nawonso adali wozikweza pa yesu khristu ankamchitira nsanje nde zimenezi spiriti imene idayenda m'magazi mwa ana ndi ana ndi ana ndi zidzukulu mpaka idakafika nthawi ya ayuda ant- a nthawi ya mtumiki muhammad saw salam nde amawuza kuti adatembereredwatu amenewa pakupyola malire mlili mlilime la davide ndi yesu mwana wa mariya zimenezo nchifukwa chakuti adanyoza ndipo adali opyola malire zimene adalankhula davide zimene adalankhula khristu ayuda amazipangabe attack ndiye mapeto ake adatembereredwa vesi lake ndi la 79 izitu akuwauza akhristu akuwauza ayuda onse awiri pamodzi a mitundu yofanana I mean mitundu yosiyana pakaganizidwe akhristu ena oganiza bwino akhristu ena osaganiza bwino ayuda ena oganiza bwino ayuda ena osaganiza bwino ndiye onse akuwalalikira kuti amve zimene allah akunena chifukwa tu amadziwa kuti mtumiki muhammadi watumidwa ndithu ndi mulungu nchifukwa amamulondola pa vesi lake la 79 ndi pamene akuwunikira kunena kuti iwowo otembereredwawo zidawachitikira izi chifukwa sadali kuletsana choyipa chomwe adali kuchichita taonani kuyipitsitsa zomwe adali kuchita samaletsana ayi teti mupheni zakariya kupha teti mupheni yohane kumupha teti mupheni yesu zimenezo ndi zimene iwo amachita samaletsananso ayi vesi lake la 80 uwaona ambiri a iwo akupalana ubwenzi ndi omwe sadakhulupirire mulungu ngati gulu lopembedza mafano ndi limene basi iwo amapalana nalo ubwenzi anafika mu makka mmenemo ndi kukhala abwenzi a mamushirikina anthu opembedza mafano ayuda adapita kukadziphatikiza kwa anthu opembedza mafano a makka ndi kuwathandiza nkhondo pomenya mtumiki muhammadi saa salama ndi asilamu nzoyipa kwambiri zomwe adadzitsogoza nzoyipa kwambiri zomwe adadzitsogoza okha tero mulungu adawakwiyira ndipo m'masautso adzakhalamo muyaya malemba akutero nkhani imeneyi ndati muyipeza pa yeremiya chapter 17 vesi yake ndi ya 1 kumatsika mmusi ndili pa vesi ya 81 izitu akuwauza akhristu ayuda zipembedzo zonsezo zilipo sizidapangidwe disqualify chimodzi mwa izo zonse zidakali ndi mphamvu 81 ndipo akadakhulupirira mulungu ndi mneneri muhammadi ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa iye sakadawachita abwenzi koma ambiri a iwo ngopandukira chilamulo cha mulungu akadakhala kuti anthu amenewa adali okhulupirira mulungu ayudawa ndi akhristu amene amadziphatika kwa mamushirikina osakhala akhristu amene samadziphatika kwa mushirikina koma abwera kwa muhammadi kungodzamvetsetsa kuti zili motani amenewo ndithudi sakadawachita kukhala abwenzi awo anthu osakhulupirirawa koma kuti vuto lake ndi wopandukira chilamulo cha mulungu ayuda ndi wopandukira chilamulo cha mulungu vesi la 82 uwapeza amene adali adani kwenikweni kwa anthu omwe ali asilamu ndi ayuda komanso amushirikina vesi limeneli likukamba zonena kuti adani a anthu amene adali asilamu kale kuyambira kale amene ali ndi ayuda ndiye adani enieni a asilamu chifukwa cha nsanje chifukwa chonena kuti ngakhalenso khristu yesu adani ake adali ayuda omwewa ndiye system imene iwo sadayisiye adayipitirizabe amalolera kumaphatikana ndi anthu osakhulupirira tingoyerekeza adalolera kumaphatikana ndi roman empire cholinga choti amugonjetse yesu muona pa yohane chapter 11 vesi yake ndi ya 47 akukaphatikana ndi kuwaopa aroma koma iwo ndi ayuda amene amalandira zivumbulutso zochokera kwa mulungu aneneri ambirinso adachoka mwa iwo koma amasiya zonsezo ndi kukaziphatika kwa anthu osakhulupirira ndi cholinga choti agonjetse aneneri a mulungu uneneri uzichokera mu yuda mokha basi komanso azimvana nawo zimene iwo akufuna akapanga zina samamukhulupirira ndipo uwapeza oyandikira ubwezi ndi asilamu ndi awo akunena kuti ife ndife akhristu zimenezo nchifukwa chakuti mwa iwo alipo ophunzira ndi oopa mulungu ndi chifukwanso chakuti iwo sadzitukumula nkhani imene anabweretsa wandafu ija ndi imeneyo mawu awa amamuuza mtumiki muhammadi salaa salama vesi limene lili amauzidwa mtumiki muhammad saa salama kuti adziwe za amene ali adani kwenikweni kwa iwo asilamu komanso amene ali oyandikira kwa iwo amene ali akhristu chifukwa akhristuwo ayandikana kwambiri ziphunzitso zawo ndi mtumiki muhammad saa salama chifukwa chonena kuti akhristuwo adauzidwa kale ndi yesu kunena kuti kubweranso wina ndili nazo zoti ndikuwuzeni zambiri koma simutha kuzisenza koma akadzadza iyeyo adzakuphunzitsani zonse kuphatikizapo zimene yesu sadanene adzawaphunzitsa adzawalalikira za mtsogolo adzawauza zimenezo ifoti amazidikirira ndi adakadziphatika akhristuwa kwa mtumiki muhammad saa salama kuti azimva zimene yesu sadamalize kuwauza ndi amenewo ndi abwenzi kapena kuti ndi wosaopsa pamene ayuda ndi woopsa ntchito yawo ndi yakupha aneneri tanthauzo lake ndi limenelo adali woopa mulungu ndithu mwa iwo ndi chifukwa chake ambiri mwa iwo owopa mulunguwo onse sadatsalenso mu chikhristu mulungu atachipanga disqualify onsewo adalowa chisilamu vesi lake ndi la 83 vesi la 83 akunena kuti mmene ndanenera kale kuti onse adalowa chisilamu pambuyo pakuwauza zimene mulungu adawauza kuti asalumphe malire adaona kuti ndi chabwino kuti tingokhala asilamu atadzudzulidwa polowa mchisilamu iwo adati chifukwa ninji tisakhulupirire mulungu ndi choonadi chitatifika pomwe tikuyembekezera mbuye wathu kukatilowetsa ku munda wa mtendere pamodzi ndi anthu abwino tilekerenji ifeyo kukhala asilamu kumachita kuti ah, choonadi chafika chavumbulutsidwa ndipo tonse tikuyembekezeka kuti tikalowe ku munda wa mtendere pamodzi ndi anthu abwino chimene tingalekerere kukhala asilamu ndi chani kumachita kuti mtumiki muhammadi mfundo zimene akubweretsa ndi za umodzi zonena kuti tonse tikhulupirire mulungu mmodzi ndipo tisamphatikize ndi china chilichonse zimene mulungu akumutsitsira komanso akutikumbutsa zimene yesu adatiuza kale kuti mvera israeli ambuye mulungu wathu ambuye ndiye mmodzi ndiye chimene tingakanire ndi chani popeza mfundo zikufanana ife tikhala asilamu awa ayuda awa ndi akhristu ena a feki adayamba kuwadzudzulawo kuti mwaloweranji ndi adayankhidwa choncho vesi lake ndi la 85 komanso lomaliza pa mfundo imeneyi choncho mulungu adzawalipira pa zomwe adanena minda yomwe pansi ndi patsogolo pake mitsinje ikuyenda mmenemo adzakhalamo muyaya imeneyo ndiyo mphoto ya ochita zabwino chifukwa cha mawu awo amene awawa amene adalowa chisilamu nkudzudzulidwawa adawalankhula mawu amenewa adasangalatsa mulungu ndipo adalonjeza kuti anthu amenewa ndidzawalowetsa ku munda wa mtendere umene pansi ndi patsogolo pake pakuyenda mitsinje ya zabwino ndipo adzakhala munda wa mtenderemo muyayaya akristu amene avomereza kulowa chisilamu awatu ndi amene akunenedwa choncho mu tsiku limene lili pamene papa chifukwa sadawaope anzawo koma adanena chilungamo izinso nchimodzimodzi mmene adachitira mzimayi amene amagwira ntchito kwa firauni farao atavomereza mulungu pamaso pa farao ndi kumkana farao mulungunso adamulonjeza janna ndi mmenenso mulungu wapangira onse amene adali akhristu amene adabwera pa mtumiki muhammadi ndi cholinga chofuna kudzaphunzira osati kudzatsutsa kapena kudzakangana naye atalowa chisilamu mulungu adawapanga garanti kuti akawalowetsa ku janna ndiye uh, audio imeneyo tathana nayo choyambirira ndikufuna ndipange kiriya kuti mumvetsetse kuti nkhani ya qur'ani imayambira pati imalowera kuti zifukwa zake ndi ziti ndiye nthawi imeneyo chikhristu chili exist chiyuda chili exist ngati zipembedzo zowonedwa pamaso pa mulungu si lero ayi si akhristu ake ano ayi si ayuda ake amene alipo lero ayi this those who was disqualified panopa palibenso pa nkhani iyi imene ikupezeka pa qurani chapter 10 verse yake ndi ya 94 nkhani imeneyi osati amene adayika bracket apa pali ndi wamisala ayi yayi misala ikubwera kwa amene akupanga interpret zinthuzo mosazidziwa Ah, ndikuwuzeni kunena kuti malingana ndi mmene ndamalizira nkhani imene ndangomaliza kumeneyi kuti anthu adalowa chisilamu ndipo anzawo atawadzudzula ananena kuti tisalowerenji chisilamu kumachitika kuti choona chatifikira ndipo ah, ah, mulungu walongosola bwino komanso ah, ife tikufuna tikakhale pamodzi ndi anthu ochita zabwino anthu amene wawa awa mavesi akuvumbulutsidwa vesi iyi sikuti idatsika pompo ayi vesi iyi sidatsike malo amenewa ayi vesi iyi idatsika patapita nthawi mkatikati mwa zivumbulutso zosiyanasiyana zimene zimalongosola za khristu yesu mmene alili zimene zimalongosola za aneneri akale mmene alili ngati za abrahamu za mose za eliya komanso zokhudzana ndi achina davide solomoni mfundo zimenezozo uh, zina zimene zimadza za nkhani zakalekale zimene awawa amene adali akhristuwa amazidziwa bwino chifukwa ndi mabuku amene amawerenga kuyambira kale ayuda asadawasokoneze ndiye amamuwuza kuti uwafunse ayuda ndi akhristu ndithudi choonadi chakudzera kuchokera kwa mbuye wako usakhale mwa amene akukayikira izi kukayikiratu anenera ambiri amakayikira ngakhale mose amakayikira zimenezinso tidalongosola kale pano kukayikira kuti ah koma zimene akunena mulunguzi zimene zichitikadi ndiye kukayikira aneneri ambiri amakayikira koma mulungu amawalimbitsa ndi mawu ochokera kwa iye kuphatikizaponso zizizwa ndiye anthu amene wawa amene mtumiki muhammad salusalam adali nawo pafupi amene adalibe chiopsezo kwa iye anali amene adalowa chisilamuwa pa tsiku limeneli ndi amene amalowanso chisilamu patsogolo pa tsiku limeneli amene wowo adali chifupi ndi iye kudali kosavuta kuti awafunse chifukwa mulungu adanena kuti afunse ayuda ndi akhristu amene amawerenga mabuku akale ndiye tafsiriyo akuwuzani kuti amanena amene alowa chisilamu chifukwa ndi amene adalibe harm kwa mtumiki muhammadi koma ena onse amamuthira nkhondo muhammadi sangapite kumakafunsa ayuda amene anyamula zida kapena abwera ndi against kwa mtumiki muhammadi ayi chifukwa sangamve kapena kuti amuderera koma awa amene akhulupirirawa akawafunsa alongosola bwinobwino ndi mmene zimakhalira ndi mmenenso zidaliri osanena kuti pamenepo zimatanthauza kuti ndiye kuti a- a- ayuda ndi akhristuwo ndiye kuti basi agwira choonadi zikubwera ndi muhammadizi sizoona aa mu zimene zikuvumbuluka kwa mtumiki muhammadizo zimene iye akuziona kuti akuzikayikira kapena poti kunalibe iyeyo akungofuna kuti akhutitsidwe afunse ayuda ndi akhristu monga aneneri ena onse amafunanso chitsimikizo chochokera kwa mulungu monga ndanena kale ubwino wa akhristu mu Qur'an ndiye pamene mungadziwe zoti Qur'aniyo siyidabwere mwa chinyengo siyidabwere mosokoneza siyinabwere kapena kuti yachokera kwa china chilichonse kupatula mulungu yekha ndi kumene idachokera ndiye ubwino wa akhristu mu Qur'ani akhristu oyambirira akhristu ake amene adakumana ndi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama awatu mwina tikuwuzeni kuti adali magulu awiri akhristu mumvetsetse kuti apapa poti sineyo kuti ah, ndabwera ndi chiphunzitso chenicheni chimene ndimabwera nacho pa nkhani imeneyi ya chiyambi ndi mathero a chikhristu ndi chiyuda chiyambi chake ndi mathero ake Ah, zimenezo amene akundidziwa bwino amadziwa kuti ndimabweretsana motani pa nkhani imeneyi koma panopa ndangobwera kuti eh, tikonze tilongosole tizimveketse bwino zimene a wonderful ndi anthu ena samazimva komanso sangazimve chifukwa ukalowa mu qur'ani kuti uyikonze imakukonza konzu eya ndiye uh, timafuna tikuwuzeni kunena kuti padali chikhristu magulu awiri chiyudanso chidalipo chikhristu magulupu awiri amenewa, chikhristu choyambirira akhristu oyambirira kutchedwa adali ophunzira a khristu yesu koma yesu atachoka kale pa dziko lapansi ndiye iwowa malingana ndi kuti adalinso ndi mantha ku yerusalemu kumawavuta kufika amabisalabisala namakhala pawokha poopa saulo kuti awawononge ndipo iwowa adakali kumene koko amampembedza mulungu ndipo chifukwa cha chimenecho dzina limeneli lidavomerezedwa 414 monga mmene aperekera awandafu kuti aja amene adati ife ndi akhristu tidalandira tidalandira pangano lawo koma adasiya zambiri zimene adakumbutsidwa kotero tidayika chidani pakati pawo ndi awandafu adzapanga kombaini ndi uh, sura imene ikuti satana afuna kudzetsa chidani pakati panu kudzera mmowa ndi ah, ku- kudzera mjuga ndi mowa zomvetsa chisoni inu simukuona kuti udani wochokera kwa mulungu umene ungawapeze anthu ukudza bwanji nanga udani wochokera kwa satana umene ungawapeze anthu ukudza bwanji kukulatu sayimbira maseche iyayi pali zinthu zina munthu umayeneka kuti ugwiritse ntchito nzeru kuti uzidziwe mu quran mulungu akuletsa kumwa mowa kuti musamwe inna alhamru walmaisaru walazlam adapitiriza kunena kuti mowa juga kupembedza mafano zimenezo ndi zintchito za satana zipeweni ndiye satana amawanyengerera anthu kuti azimwa mowa allah waletsa mowa satana amawanyengerera anthu kuti azimwa mowa osati kuwakakamiza ayi aa koma amawanyengerera anthu kuti azimwa mowa ndiye mulungu allah akuchenjeza kuti satana akufuna adzetse udani pakati panu kudzera mmowa ndi mjuga munthu akamwa mowa amatha kudana ndi nzake amatha kutukwanizana ndi nzake mosavuta munthu akamapanga juga akadyedwa amatha kuyambana ndi nzake amatha kuyambitsa nkhondo ndiye zimenezo muzipewe mulungu adaletsa kuti musamamwe mowa komanso musamatchove juga allah ndi amene akutero tsopano ah, tikabwera ku udani umene uh, wabwera chifukwa chakusa uh, chaku- chakusiya izi sizidawakhudza ophunzira ake a khristu yesu zidakhudza mitundu ina imene imabwera pambuyo pawo potsatira ophunzira a khristu yesu amene kutsogoloko padadzabuka paulo nayenso ndikuyambisa chikhristu chake pa machitidwe chapter 11 25 atayambisa chake chimene adatuma barnabasi ngati alombwe njoniwe kuti akaone kuti kodi uh, anthu angandikhulupirire adamtuma barnabasi akayiyambise adatuma anyamata kenaka ndi kutuma barnabasi akaone kuti anthu akhulupirira zimene ndatuma anthu aja anthu atakhulupirira paulo adaka- adabwera ngati tsopano uh, iye ndi nyawu tsopano kuti akazamalizitse ndi anthu tsiku limenelo adayamba kutchedwa akhristu ndiye kudali akhristu awa ochokera kwa ophunzira a khristu yesu a chikhulupiriro choona kudali akhristu ochokera kwa paulo amene adasakanikirana ndi ziphunzitso za chiroma amene amathamangabe ndi mfundo za constantine ndiye pakati pawo pa amenewa kudapezeka kuti amakula mphamvu ndi paulo chifukwa chonena kuti ophunzira a yesu adakhala ngati ali ndi uthenga wakale pamene paulo ama- anali ndi uthenga watsopano chifukwa iye amati akulandira uthengawo kwa yesu pompopompo pamene ophunzira a yesu ndi zimene adawasiyira ndiye zidawapangisa kuti ophunzira a yesu achepe mphamvu paulo akule mphamvu ndiye zidapangisanso kuti amene anatsatira ophunzira a yesu mibado mibado pambuyo poti iwo amwalira adayamba kutenga zimene paulo ankaphunzitsa kusiya zimene mulungu adapangana ndi ophunzira ake a khristu yesu ndiye nchifukwa chake mulungu adayika udani pakati pawo sakondana aliyense amapanga zake chifukwa choti kapena kuti adatembereredwa kusamvera adasocheretsedwa ndiye wosocheretsedwa mulungu adangowamaliza tili ndi mavesi ambiri m'Bible amene amasonyeza mulungu kuwadanitsa anthu mulungu amawadanitsa anthu pa njira zosiyanasiyana choyambirira amene mukudziwa ndingopereka ngati story sinkhani yoti tizivutika ndi vesi nkhani aliyense akudziwa mulungu adayambitsa udani pakati pa mose ndi farao mulungu akumtuma mose apite kwa farao akatulutse ana a israeli mulungu akuumitsa mtima wa farao kuti asakhulupirire ndiye wina abwere kuti ah mwaona Mul- m- mulungu wa, wa mose ndi satana chifukwa choti M- mulungu wa mose adakaniza kuti uh, uh, farao akhulupirire farao akhulupirire kumkaniza ndiye kuti tinena kuti mulungu wa mose ndi satana nanga bwanji uthenga ochokera kwa mulungu mulungu wa mose akumka- akumuli- akuumisanso mtima wa farao kuti asakhulupirire zimene mose akulankhula brother wanga mulungu ali ndi njira zimene amapanga iye yekha zimene amaganiza iye yekha alibe mulangizi ayi alibe mulangizi mu zolengedwa zake mulungu ndi mulungu amangomvera chisoni akapolo ake akampempha basi koma mulungu amachita china chilichonse ndiye mulungu anampa- anamudanitsa mose ndi farao mulungutu pamene paja panalibe satana ayi satana sadakhudzidwe koma mulungu waumitsa mtima wa farao satana sichikumkhudza ayi ntchito imene adagwira mulungu yekha mulungu adawadanitsa aisraeli ndi akanani nawamenyanitsa mulungu adawadanitsa aisraeli ndi afilisti ndipo adawamenyanitsa ndipo afilisti adawonongeka wochuluka kudzera mwa davide mulungu uti ameneyo ndikumati a mulungu ndi satana Ah, anawadanitsa afilisti ndi aisraeli anawadanitsa akanani mulungu adafotokoza pa deuteronomo chapter 7 vesi yake ndi ya 1 mpaka pa 16 za udani kuti asayerekeze kukondana nawo kapena kuti adadzala udani amadzala udani mu mtima mwa ana a israeli kuti asawakonde anthu ena deuteronomo chapter 23 1 to 6 asawakonde anthu ena apange nawo udani oweruza chapter 2 2 5 asawakonde anthu ena apange nawo udani hayi mulungu ameneyi ndi satana zomvetsa chisoni kwambiri ndi chifukwa chake inu anthu inu achikhristu ndi inu anthu osakhulupirira akhristu amene adali okhulupirira ndi amene adakumana ndi muhammadi ndipo kumapeto kwake chifukwa cha chisokonezo cha akhristu amenewa pa uwiri wawo akhristu a paulo ndi akhristu a ophunzira mulungu pofuna kuthetsa mkangano uli pakati pawo adangonena kuti chikhristu disqualified chiyuda disqualified chipembedzo cha mulungu ndi chisilamu awandafu kuterokotu zikusonyeza kuti inuyo mumawerenga komanso simmawerenga koma ine ndikukhulupira kuti mateyu chapter uh, 13 vesi yake ndi ya uh, 13 mpaka vesi yake ya 15 ndi yanu chifukwa vesi limene mwaliperekali likusonyeza kuti padali kukambirana nena inu ambuku idzani ku liwu lolingana pakati pathu ndi inu liwu lake loti chiyani tisapembedze aliyense koma mulungu mmodzi yekha ndipo tisamphatikize ndi chilichonse ena mwa ife asawasandutse anzawo kukhala milungu m'malo mwa mulungu ngati atembenuka ndi kunyoza nena ikirani umboni kuti ife ndife asilamu nkhani yomveka bwino koma mtima wako ukada mtima wako ukaumitsidwa sumadziwa china chilichonse umawerenga koma sumamva akuwauza kuti pakhale liwu lolingana liwu lake loti chani la ilaha illallah wahdahu la sharika la palibe wina wopembezedwa mwachoonadi koma mulungu mmodzi yekha amene alibe wothandizana naye Exodo chapter 20 vesi yake ndi ya 3 zikusiyana pati kuwabwezeretsa anthu mu laini kumeneko ndiye kukambirana kwaketu ndipo anthu amene adavomereza izi ndi amene adalowa chisilamu anthu amene adakana adapita ndi umbuli wawo ndipo ana awo ndi ana awo ndi inuyo ndiye gulu laketu ndiye ndanena kale kuti chikhristu chidapangidwa disqualified uh, sichikupezekanso ayi sichovomerezekanso ayi lero lino chiyuda chidapangidwa disqualified sichikupezekanso sichovomerezedwanso ayi lero lino chabwino vesi yake ndi ya 65 e inu amene mwapatsidwa buku bwanji mukutsutsana za ibrahimu pomwe taureta ndi injiri zidavumbulutsidwa koma pambuyo pake kodi, muli, kodi muli, simukuzindikira nkhani ya abrahamu kumapanga makani ya abrahamu adali mu yuda ya abrahamu adali mu israeli Zos- mabuku a taureta ndi injili zidavumbulutsidwa abrahimu kulibe nde adapitiriza kunena kuti taonani inu mudatsutsana pa zomwe mudali kuzidziwa nanga bwanji mukutsutsa pa zomwe simukuzidziwa inu akhristu kumene muliko mmatsutsana pa baibulo ndiye mukatsutse korani palibe chimene mungadziwe mulungu ndi yemwe akudziwa pomwe inu simukudziwa ibrahimu sadali muyuda sadali mkhristu koma adali wolungama odzipereka sadali o- omwe sadali mwa ophatikiza mulungu adali msilamu paja tawerenga kale nkhani imeneyi idzulo ibrahimu ndi amene ada- adamutsata ibrahimu amene adamutsata ndi mtumiki uyu ndi amene akumkhulupirira ndipo mulungu ndi mtetezi wa okhulupirira amene adatsata abrahamu ndi amenenso ama- amatsata muhammadi ndipo mulungu ndi mtetezi wa okhulupirira gulu lina la anthu amene adapatsidwa buku likufuna kukusokeretsani ndipo sasokeretsa aliyense koma iwo okha koma iwo sakudziwa awandafu simukudziwa kuti mukudzisokeretsa nokha mawu awa ndi wochokera kwa munthu wosazindikira chifukwa chonena kuti munthu akawononga kaya ndi galimoto mwayiwononga galimotoyo mukamakonza kuwononga kumakhala kwa nthawi yochepa koma kukonza kumakhala kwa nthawi yayitali what a shame nzeru zanu zapita kuti azibusa kuti muziganiza can't you see kuti am answering point by point shame on you pastor pali zinthu zina wekha umaganiza umatsatira ngati chabwino sikutsatira i- it's up to you koma umatsatira kumaona kuti uh, mu audio ija ayankha ma points awa ndi awa ndi awa mu audio iyi ayankha ma points awa ndi awa ndi awa does it make sense osangoti kodi u- ma audio onsewa ulaliki wake omwe uja what are you trying to say ndiye uh, taona zinthu zingapo uh, taona udani umene uh, mulungu namalenga wakumwamba adawuyika pakati pa anthu osakhulupirira amene adasiya kutsatira zimene mulungu adawauza ndi kumatsatira zawo zofuna zawo pambuyo poti iwo alonjeza kuti adzatsatira Ah, kumbukiraninso kuti ayuda adawanyamulira phiri kuti awaphinja nalo ngati satsatira zimene zili mu taureta ah, zimene mose adawavumbulutsira chifukwa ayudawo samazitsatiranso zimenezo ndiye nawonso akhristu mu zimene yesu adaphunzitsa samazitsatira amatsatira zimene yuda uyu paulo adaphunzitsa ndi zochepa zokha zimene amatsatira zimene khristu adaphunzitsa komanso aneneri ndiye zimenezo zidapangitsa kuti mulungu awalekerere kusochera ndipo pakati pawo chifukwa cha kusocherako pali udani zimenezo za udanizo tayang'ana kunena kuti mulungu amapereka udani ndithu ndipo uh, kuyambira kale ayuda aisraeli amadananso okhaokha ndi mulungu amene amapanga zimenezo komanso tapeza kuti akanani adawonongedwa udani woyika mulungu pakati pa aisraeli ndi akanani mulungu adayika udani pakati pa afilisti ndi aisraeli mulungu si satana ayi koma munthu amene samamdziwa mulungu akapeza vesi lina limene likumveka bwino mu qur'ani amalitembenuza ndi maganizo ake amene ali wopotoka chifukwa kumene kuja qur'ani yanena kuti satana akufuna kuyika udani pokunyengererani inu kuti mumwe mowa komanso muzipanga njuga chifukwa mu zimenezozo muli chisokonezo ndani sakudziwa kuti mowa anthu amayambana ndani sakudziwa kuti ajuga sakhalirana mwabwino zimenezo ndi za satana mulungu allah waziletsa kuti musazichite ndi mulungu allah mulungu akakhala bwanji satana somvetsa chisoni kwambiri kwa munthu amene akuti iyeyo ndi wokhulupirira ndakambanso nkhani ya farao pano kuti mulungu adaumitsa mtima wa farao Uh, palinso mavesi ambiri amene tikhale tikubwera nawo kuti tiunikire pa nkhani imeneyi uh, imene talongosola pamenepa komanso ndakamba za uh, akhristu amene adali woona nthawi imeneyo amene onse adalowa Chisilamu sadatsalenso ndi mmodzi ndi pomwe mwa amene adatsalawo mulungu adangopanga disqualify christianity kupanga disqualify uyuda kuti si chipembedzonso ndipo amene angatsate chipembedzo china chosakhala chisilamu sichikalandiridwa sura 3 84 85 nkhani idati komano ndibweranso nthawi ina ah, yolakwika ndiye mwina sizikumveka bwino ah, kuti tilongosolenso inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh musaiwale ndili pa point by point assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu pamenepo ndiye pamtsiriziro pakukambirana pakati pa akhristu ndi asilamu pano pa hd international studio molumikizana ndi nuru islamic dawa propagation munali ndine harifi dauda kufikiranso ulendo wina tizakupatsireni kukambirana pakati pa akhristu ndi asilamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

kutumikira mtundu wa malawi www.hdinternationalstudio.com